ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe asị m na anyị niile ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwụ agwụ a ka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko nwanne m ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo ọ bụkwanụ mmadụ ka e ji aka cheta na anyị ka nọkwa na nnyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala n'ebe anyị kwụsịrị bụ ebe chike wepụtara ihe oriri dị ya n'akpa bụ akị ha wee na-ata ya na onye agbata obi ya wee na-akparịta ụka mana mkpọtụ dị ebe ahụ cherekwa ọ dị ka chike anụrụ ka a kpọrọ ya aha mana mkpọtụ dị ebe ahụ ekweghị ya mara ma ọ bụ aha ya ka a na-akpọ ma ọ bụ nke onye ọzọ o wee nụkwa ya ọzọ kedu onye bụ chike jideọfọ chike wee gbapụta wee sị na ọ bụ ya onye soja ahụ wee kpọpụta ya wee sị ya gaa bukọta ngwongwo ya chịta ute ya na ihe ndị o nwere na ha abụọ so apụ ebe a mgbe ọ gwara chike ihe a chike chịa ọchị n'ime obi ya ị sị ya bute ngwongwo ya ngwongwo gịnị na gịnị ka chike nwere naanị ute ahụ na efe oyi na azụ mkpọ komkom azụ gbamgbam o ji wee mere efere na akị ahụ o tiri na akpa ya bụ naanị ya bụ ngwongwo chike nwere ugbu a chike wee wekọtasị ya wee sị onye soja na ya ewetala ya onye soja ahụ wee kpọrọ ya wee gaa n'ihu ebe a na-akwụ ụgwọ maka na a na-akwụ ha naira ise wee kpọrọ ya wee gaa n'ihu ebe a na-akwụ ụgwọ wee sị nwoke nọ ebe a ya kwụọ chike ụgwọ na ya na ya so apụ nwoke a wee were naira ise wee nye chike nwoke a wee kpọrọ chike wee pụọ ka ha ruziri ebe a na-eje onye onye ahụ kpụ ya wee gaa wee kpọọ onye isi soja wee sị ya na ya akpọtana chike Egwu na-atụ Chike. Mgbe ahụ a kpọpụtara ya, Chike wee na-asị kee ka e si nesịa anya n'ime mmadụ niile a, o wee bụrụ ya nwa ka a kpọrọ aha. Gịnị bụ ihe ya mere maọbụ ihe ya mebiri e ji wee kpọọ ya aha? Ka nwoke ahụ sizi n'ime ụlọ apụta, o wee bụrụ kaptịn ahụ. jụrụ ya ma ọ bụ nwanne Okechukwu mgbe ahụ Chike hụrụ nwoke a Chike wee chịa ọchị n'ime obi wee kwuo n'ime obi ya na Chukwu ezitenere ya onye nzọpụta na onye inye aka kaptịn ahụ wee jụọ ya wee gwa ya na ya chọrọ ka o sonye ka ya na ya biri ebe a ka o soro n'otu nwa odibo ya onye na-eso ya n'azụ na ọ masịkwara ya ajụjụ ọ jụrụ Chike ma ọ masịkwara ya bụ naanị otu ọsịsa ka o nwere maka na o nweghị ihe Chike ihe ọzọ Chike chọrọ maka na ihe ọ na-achọ n'uko elu ka ọ hụrụ n'uko ala nwanne m aga m adọbiri ya ebe a cheta na-esonye ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị oriakụ Uju Anyanwụ onye nkụzi Igbo ndewonu ka o mesịa